olu dɔw tɛ se ka kɛ ni banabaatɔ ma lasunɔgɔ bon o baara ninnu caman bɛ yen nɔ anesthésie bɛ wele yasa u ka na u bɛ banabaatɔ lasunɔgɔ donc sunɔgɔ sunɔgɔ min don a bɛ f'o ma ko sédation pour des gestes de courte durée baara minnu tɛ mɛɛn kosɛbɛ minnu tɛ tɛmɛ miniti tan miniti tan ni duuru ɲɔgɔn na i b'a sɔr'a cayalenba ye miniti mugan ou bien miniti bi naani donc olu baara dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ arajow kɔnɔna na i n'a fɔ scanner i n'a fɔ IRM bon IRM n'a kan ka kɛ denmisɛn fitinin na n'a ma sunɔgɔ a tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ IRM n'a bɛ kɛ i bɛ don i bɛ tɛmɛ sira min fɛ mɔgɔ dɔw t'a supporter u ja bɛ tigɛ donc olu bɛ lasunɔgɔ scanner fana b'o cogoya la ni denmisɛnninw ka scanner bɛ kɛ a caman bɛ yen u bɛ lasunɔgɔ u ye mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ agitélen don n'olu ka scanner bɛ kɛ olu bɛ lasunɔgɔ endoscopie fana bɛ yen nɔ o ye i n'a fɔ fibroscopie don ou bien colonoscopie o ye kɔnɔna baarakɛlaw dɔgɔtɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don kɔnɔnabana ɲini ma donc n'olu b'u ka banaw ɲɛ ɲini olu fana bɛ matériel dɔw utiliser tuma dɔw matériel n'a ko ko n'i ko k'i b'a utiliser ka sɔrɔ mɔgɔ ma lasunɔgɔ degun caman b'a la an bɛ banabagatɔ lasunɔgɔ yasa a ka se ka kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ banabagatɔ ma tɔɔrɔ et puis min fana b'a baara kɛ n'a fɔ ko opérateur don o fana k'a ka baara kɛ ka sɔrɔ degun ma k'a la donc an b'a f'olu ma ko anesthésie hors site donc olu bɛ kɛ arajo la imagerie la o bɛ kɛ salle d'endoscopie la donc an ka baara wɛrɛ fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ jiginiso kɔnɔna na donc a bɛ f'o ma ko péridurale donc péridurale ye juma ye o ye an balimamuso minnu bɛ taa jigin na olu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ jigin dimi ma u tɔɔrɔ ka se niveau dɔ ma donc an bɛ baara kɛcogo dɔ bɛ yen na n'an y'o kɛ jigin dimi min bɛ jigin kɔnɔna na o dimi an b'a lajigin ka se niveau dɔ ma niveau min bɛɛ bɛ se k'a supporter parce que n'i ye jigin bange dimi jateminɛ an balimamusow ka hakɛ to dimi ka dɔgɔn min bɛ jigin dimi bɔ c'est-à-dire bolokɔni ka tigɛ amputation du doigt jigin étape dɔw bɛ yen o dimi ka jugu ni o ye donc ɔ dimi ye fɛn dɔ ye bɛɛ tɛ se k'a supporter bana dɔw bɛ yen n'a b'i la ni dimi mana don a dimi mana fara kan a bana bɛ se ka kɛ i sata ye bana dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dimi bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu lawuli donc a bɛ se ka gɛlɛya se eh, eh, an balimamusow ma eh, jiginni kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka to a dɔw la donc o yɔrɔ la an bɛ eh, baara kɛ o yɔrɔ fana na yasa eh, douleur min bɛ dimi min bɛ eh, jiginni kɔnɔna na o dimi ka se ka jigin ka se niveau ma niveau min bɛ se ka supportable fo cogo ko c'est supportable donc baara yɛrɛ bɛ wele de ko péridurale pour l'accouchement an bɛ olu baara kɛ donc parfois jiginni kɔnɔna na gɛlɛya dɔw fana bɛ se ka na basi bɛ se ka bɔn parce que euh, euh, dɔgɔtɔrɔw ye ou bien sage-femme ye ciseaux utiliser ka yɔrɔ dɔ tigɛ ou bien jiginni yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya dɔw donna donna na do euh, an balimamuso ka kɛ to farikolo yɔrɔ dɔw bɛ se ka basi bɛ se ka bɔ a la a tɛ jɔ donc an bɛ se ka intervenir o yɔrɔ fana na rapidement pour que chirurgien ka se ka fɛ gynécologue ka se ka baara kɛ rapidement ka joli jɔ donc o yɔrɔ la Psali tɛ fila don an ka lasali tɛ an bɛ sinzsi pe ntɛnfɛn o si laban parce que zsi dɔw bɛ' fɔ la zsi don yan ni ma sɔn an b' olu olu baaraw an tirep ara bi ma o baaraw bɛ taa fura dɔw di la fo ka taa se banabaatɔ psisi dɔw bɛ yen na an bɛ a bila olu la walasasa baara kana se ka gɛlɛya walasasa banabaatɔ ni bɛ se ka bɔ a la n bɛ se ka mun fɔ dɔɔnin an ni sinzsi yɔrɔ la o ye Maintenant mun ye réanimation ye réanimation yɛrɛ eh, n'an ko an bɛ taa a définition na service de réanimation ye yɔrɔ ye yɔrɔ min banabaatɔ minnu n'i b'a sɔrɔ bana mun b'u la eh, a bana bi se ka farikolo eh, yɔrɔ dɔw n'an b'a fɔ ko organe a bɛ se ka organe dɔw tiɲɛ n'a ma kunbɛn joona a tigi ni bɛ se ka to a la donc tubabukan na an b'a fɔ défaillance viscérale ou bien multiviscérale o o défaillance ninnu i b'a sɔrɔ a bɛ organe kelen na a bɛ se ka se organe caman ma donc n bɛna exemple kelen di i b'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ bɛ na a tɛ se ka ninakili ka ɲɛ donc ninakili degun in i b'a sɔrɔ a problème bɛ euh, fogonfogon la a problème bɛ se ka ye a bɛ dusukun na problème bɛ se ka ye rein na problème bɛ se ka ye hali farikolo yɛrɛ kɔnɔna jeli sira sira fɛn dɔw bɛ jeli kɔnɔna na olu bɛ se ka manquer problème bɛ se ka ye olu bɛɛ la donc i b'a sɔrɔ n'olu ma kunbɛn joona a tigi ni bɛ se ka to a la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na o ye les activités intrahospitalières dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na an bɛ baara kɛ o cogoya la banabaatɔ min ladalen bɛ service wɛrɛ la ni gɛlɛya donna a ka bana kɔnɔna na o gɛlɛya bɛ se ka kɛ infection ye a bɛ se ka kɛ bana yɛrɛ évolution ye a bana bɛ se ka évoluer ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ tiɲɛ a tɛ se ka gérer o service la donc u bɛ anw wele An bɛ bantɔ ta an bɛ nana i ni masiy na baara minnu kan ka kɛ yaasa a bɛ f' ma ko tabi p tabibilize don ba la ko tabilizsi ninnu u bɛ de pan k la tabi tɛ mɔ dina min u bɛ tabi tɛ sira ta u bɛ dɔn an bɛ a ye se ka banabaatɔ Organe min bɛ problème bɛ yɔrɔ min na an b'a essayer k'o labɛn yaasa a tigi nin bɛ se ka kisi cogoya min na donc an ka baara yɔrɔ dɔ fana ye banabagatɔ dɔw bɛ se ka bɔ banabagatɔ gɛlɛnman dɔw bɛ se ka bɔ hôpital kɔfɛ parce que les activités extrahospitalières i n'a fɔ accident baw accident dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tigi bɛ bila coma na yɔrɔnin kelen donc trauma crânien ou bien i b'a sɔrɔ a tigi farikolo yɔrɔ caman bananen don sen karilen don choc bɛ kunkolo la choc bɛ kɔnɔna na donc i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɔrɔ fila yɔrɔ saba yɔrɔ naani o bɛɛ kan ka se ka opérer a tigi la a dun tɛ se ka kɛ n'a ma labɛn cogoya dɔ la donc o banabagatɔ fana an bɛ olu ta en charge donc o activité extrahospitalière fana n' a bɛ f'o ma activité traumatique ninnu ee activité accident domestique w bɛ se ka k'o la o accident domestique w ye jumɛn ye courant bɛ se ka euh, mɔgɔ ci ni courant ye mɔgɔ ci ka se hakɛ dɔ ma euh, ou bien tasuma ka i- mɔgɔ jeni ka se i- niveau dɔ ma a tɛ se ka euh, a tɛ se ka furakɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ furakɛ yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ yɔrɔ don matériel dɔw de ka kan ka sɔrɔ yen yasa a tigi bɛ se ka surveiller en même temps gɛlɛya minnu bɛ yen fɔlɔ an b'o gɛlɛyaw kunbɛn gɛlɛya minnu ka kan ka na après an b'o gɛlɛyaw fana an b'a essayer ka olu empêcher olu kana na baara kan ka taa sira minnu kan an bɛ taa o sira fɛ donc n'i y'a jateminɛ bakuruba fɔ la anesthésie réanimation eh, l'anesthésie réanimation a jɔyɔrɔ ka bon dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na donc a bɛ dɔgɔtɔrɔso stabiliser de parce que ni service de réanimation ɲuman b'i bolo service d'anesthésie ɲuman b'i bolo a ka ca a la fɛ i ka dɔgɔtɔrɔso bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ parce que banabaatɔ minnu kan ka opérer olu bɛ opérer eh, nɔgɔya la u bɛ opérer sariya la ka sɔrɔ gɛlɛya tɛna y'a la hali ni gɛlɛya fana nana ka na kɛ a ka ca a la fɛ a gɛlɛya bɛ se ka kunbɛn joona a bɛ a bɛ furakɛ cogoya min o furakɛ cogo bɛ lasigi joona donc o ye réanimation fana yɔrɔ ye i b'a sɔrɔ i ka service kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ médecine a bɛ se ka kɛ chirurgie a bɛ se ka cardiologie a bɛ se ka kɛ gynécologie ni problème sugu dɔ mana banabagatɔ sɔrɔ min tɛ se ka gérer o niveau la ni réanimation ɲuman b'i bolo a ka ca a la fɛ ni banabagatɔ sera olu ma o bana kan ka kunbɛn cogoya min na u b'a kunbɛn o cogo a kan ka furakɛ cogoya min fɔlɔ a bɛ furakɛ n'o y'a sɔrɔ ni gɛlɛya min fana kan ka ye a kɔfɛ gɛlɛya bɛ se ka kunbɛn cogoya min na olu bɛ sigi sen kan donc a ka ca a la fɛ banabaatɔ bɛ bɔ a la donc c'est pourquoi euh, n ko ni service d'anesthésie réanimation ɲuman bɛ dɔgɔtɔrɔso min bolo a ka ca a la fɛ o dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ bɛ diya parce que baara caman bɛ yen nɔ baara banabaatɔ généralement aa a ko gɛlɛya yɔrɔ ye n'a bɛ difficulté la tuma min na de ni banabaatɔ bɛ difficulté la n'a ka problème ma se ka ɲɛnabɔ banabaatɔ fɛn fɛn mana na problème tɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ to a la donc euh, n ma da a la n'o o service bɛ se ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ donc c'est pour dire juste que anesthésie réanimation euh, service min don a jɔyɔrɔ ka bon donc an jɔyɔrɔ ka bon euh, furakɛli la an jɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen o ye sensibilisation ye sensibilisation o ye ka mɔgɔw kunnafoni ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ taabolo dɔw bɛ yen min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye mɔgɔw ma mais ni mɔgɔw y'a faamuya a taabolo la u bɛ se ka a ko nɔgɔya a ka ca a la fɛ problème tɛna na parce que an ka réanimateurs ka hakilina dɔ ye mun ye il faut prévenir avant que ça n'arrive en complication c'est i ka bana kunbɛn yann'a ka se a gɛlɛma yɔrɔ ma o activité de sensibilisation fɔlɔ ye jumɛn o ye en intra hospitalière dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na an ni service minnu bɛ baara kɛ taabolo dɔw bɛ yen an bɛ se k'a f'u ɲɛna bon ni banabaatɔ sugu dɔw b'aw bolo aw bɛ taa nin ni nin ni nin sira fɛ a ka ca a la fɛ n'aw taara nin sira fɛ gɛlɛya dɔw bɛ olu tɛ don a la n'aw sera n'a sera nin yɔrɔ fana ma aw kan ka nin spécialiste de wele n'a sera yan yɔrɔ ma aw kan ka donc i kan ka taa sira minnu fɛ an b'olu sira di i ma a bɛ f'o ma ko algorithme algorithme de prise en charge o b'an an permettre ka bana caman bɛ yen k'olu kunbɛn donc sensibilisation yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ dɔgɔtɔrɔso o ye population yɛrɛ ka yɔrɔ ye i n'a fɔ sisan siraba kasara o kunbɛli la donc an bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser accident mana kɛ gɛlɛya min bɛ accident kɔnɔna na a bɛ se ka gɛlɛya min se banabaatɔ ma c'est-à-dire ni trauma crânien par exemple o bɛ mana accident kɔnɔna na mɔgɔ kɔ mana kari a bɛ se ka gɛlɛya min se mɔgɔ ma a bɛ se ka degun min don a ka adamadenya kɔnɔna na an bɛ se k'olu ɲɛfɔ u ɲɛna i bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogoya minnu na olu bɛ ɲɛfɔ u ɲɛna éventuellement accident fana mana kɛ gestes de sauvetage minnu bɛ kɛ olu bɛ fɔ bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye o accident bɛ se ka kɛ accident de voie publique ye a bɛ se ka kɛ fana noyade ye c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ ji la ni mɔgɔ yɔrɔla ji la a ka kan ka kunbɛn cogoya min na donc an ka baara dɔw fana y'o ye ka mɔgɔw sensibiliser ka les gestes de premier secours k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw dege o la donc anesthésiste réanimateur bɛ o baara kɛ o baara kɔnɔna na u ni urgentistes bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni secouristes fana bɛ secouristes bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc anesthésie réanimation en réalité vraiment a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso euh, bana furakɛli la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na hali jamana kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ situation dɔw bɛ yen nɔ u b'a f'olu ma ko situation de catastrophe nati o ka taa sɔrɔ natire ninnu na ka taa sɔrɔ sanu tɛ bɛ se ka yɔrɔ in n'a fɔ ko vd n'a ɲɔgɔn cɛ san cogoya min na don ko v kɔnɔna na a gɛlɛyama yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn o ye natiri de minnu bɛ se ka a la u bɛ bantɔ bɛ se ka sɔrɔ sison difisiri minnu na

tasuma ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la walima sow ka bin mɔgɔw kan yɔrɔ dɔw la olu kasara n'a ɲɔgɔnna ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ urgentistew ni réanimateurw olu de bɛ première ligne kan ka banabaatɔ banabaatɔw ta joona a bɛ f'o ma ko prise en charge précoce donc an bɛ se ka mun fɔ donc anesthésie Ɛɛ service d'anesthésie réanimation jɔyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ani bana yɛrɛ furakɛli kɔnɔna na an bɛ se ka dɔɔnin min fɔ o ye nin ye parce que en réalité an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka ca n'an k'an b'an da don a bɛɛ la an bɛna baro janya kojugu donc n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye an ka foli bɛ kɛnɛya kibaru mɔgɔw ye